ee ụmụnne m ndị ọma ọ ga-adịrị mma ana m ekene unu ee biko ee oge m mechara ihe onyonyo nke ikpeazụ a mmegbu karịkwa n'ala igbo mmegbu karị ebe ụmụnne anyị nọ ee ọ bụrọ just n'ala igbo nọ na ma ọtụtụ ebe na mba ụwa ebe ndị be anyị nọ m wee na-ajụ kedu ife kpatara ee conscience ụmụ mmadụ ji wee dị dead kee ife kpatara eji wee nwee dead consciences na mmegbu karị ị maka ọtụtụ mmadụ kpọrọ m ee ma ụmụ bọyị o ndị ọga ha edurọ ụlọ o nwee case nke 11 years now a na-aga case aka enwerọ ife eji aka maka na ọga so na union ime afịa a na-agbazi okwu okirikiri afụ na ekwughị na-egbu okenye ekwuo na anụghị na-egbu nwata ọ nya ka o ji abụ ụfọdụ okenye nwụa ha bido n'ile wee lebe ule nwatakịrị gbarụ gị bọyị ị chọ ka ị kwụba ya ọ maka injustice dị n'obodo a ka ụfọdụ ji ejizi weapon ha nwere at their disposal ọ bụrụ ọgwụ ọ bụrụ assassination n'ọtụtụ ebe nwanne anyị nwoke a nke Nollywood a m mechara ihe onyonyo ya ka m mechara ọtụtụ mmadụ kpọba m maka enye m ndụmọdụ ebe a sị biko onye emejọrọ nya gbagharụ anyị amarọ ife kpatara eji gbuo ya ọtụtụ akụkọ na-efegharị mana mmadụ mejọọ gị ka nọrọ ndụ ewepụna ndụ onye ahụ enwe ndị na-adị stubborn ruo n'ọnwụ enwe ndị metagoro ife a bụọ ha ọnụ ọ bụrụ na ọ nwụhọ n'arụrụ a na-eme na ọ ma ezu ike o nwere ndị nọ under a spell mana ekwela ka ọbara mmadụ tee gị n'aka no matter what maka akụnụba nke ụwa gị nwa bụ onye na-emejọ mmadụ i nwee ike debe ahụ mbụ gị na ee na ọ n'ajọ ọfịa ka ị ji esi ọnwụ o nwee ndị jekwa na deep sea ka ị ma nke a ị ma nke ọzọ dibịa gwọrọ ọzọ ọzọ gburu dibịa ahụ na gị na nwa dibịa witch doctor na-erikọ na o nwee ndị ha na mami wọta na ekwensu na-aṅụ tea na ofu cup ka ị ma nke a ị marọ nke ọzọ ị na-estep on people's toes i debe ahụ na ọgwụ karụ gị obi ị bụ ọga ji nwa bọyị gị ụgwọ isi gị ọ dị bụọ mba ị na-emejọsị ndị mmadụ debe ahụ na ị bụ anụ nwere obi enwekwa dinta nwere obi o ị bụrụ anụ nwere obi e nwere dinta nwere obi maka nnụnụ mụta ebeghị ebe efe dinta mụta atụghị atụ agba ị na-emewasị ndị mmadụ obi ịpụta group of people ị nara ego rie kwere ike ị na-arụ agent ị nara ego na-egekwa ntị ọ bụrọkwa onye ọbụna nwere obi mgbaghara o nwee ndị amarọ asị sorry enwe ndị amarọ asị thank you na ndụ a ejirọ ya wee zụọ ha otu a ka ọ dịkwa na forgiveness o nwee ndị amarọ ife bụ forgiveness ọ dịghọ na their diary oke mara ụma tapu akpa dibịa dibịa mara ụma bụọ oke ọnụ imejọ onye a imejọ onye a imejọ onye a iko gị nwee ike ọ fọ one drop ka o ju ọ bụrụ na ife a ka ị na-arụ ị ya-akụ isi n'okwute mana m na-ayọ ụmụnna biko ndị emejọrọ maka mkpesa niile ekpesara ụfọdụ gwa m na ha